Daoibh, ar ais arís leis an eiceolaíocht, ag tosnú le athchúrsáil cothaigh, athchúrsáil, recycle, cothaigh, nutrients, ceart go leor. Braitheann orgánaigh ar cothaigh éagsúla a thógáil isteach ina corp agus iad a úsáid ionas go bhfuil siad sláintiúil agus fuinniúil. So tóg mar. an cás-staidéar anseo, an coinín thíos anseo, itheann sí féar den chuid is mó dá shaol agus tógann sí isteach nítrigín, maignéisiam, calcium, potassium isteach sa féar sin agus cuidíonn na cothaigh seo go léir léi fás. Ach, de réir dealraimh, faigheann ár coinín bás agus tá sé an-tábhachtach go dtéann na cothaigh sin atá istigh ina corp ar ais sa talamh ionas gur féidir le féar nua a Fhás so glaonn muid athchúrsáil cothaigh air sin, is timthriall de shaghas éigin é, it's a cycle. So cuir i gcás, i plandaí tá maignéisiam, Mg, maignéisiam, tábhachtach do chlóraifill. Chlóraifill, tá sé bainteach leis an próiseas fótaisintéis. So muna bhfuil clóraifill againn, ní féidir linn fótaisintéis a dhéanamh, agus muna bhfuil maignéisiam againn, ní féidir linn clóraifill a dhéanamh chun fótaisintéis a dhéanamh. Chomh maith leis sin tá gá le nítrigin do fás agus tá gá le nítrigin do fás in ainmhí chomh maith. In ainmhithe, bíonn iarann, Fe, iarann lárnach sa móilín haemaglóibin. So haemaglóibin atá sé tábhachtach chun fuilchealla bána, brón orm, fuilchealla dearga a dhéanamh. Chomh maith leis sin bíonn calcium tábhachtach dár cnámha. So más féidir linn breathnú ar an giota beag ón Lion King,

And so, we are all connected in the great circle of life. So, fiú nuair atáimid ag caint faoi feoiliteoirí nó luibhiteoirí, fós caithfidh an athchúrsáil cothaigh seo tarlú. So, smaoinigh, dá mba rud é go n-itheann sionnach mo coinín, rachaidh na mianraí agus na cothaigh seo go léir isteach i corp an sionnach ach, de réir dealraimh, gheobhaidh an sionnach bás agus rachaidh na mianraí ar ais go dtí an talamh ach caithfidh muid an corp a bhriseadh síos, dianscaoileadh, we have to break it down. So bíonn na cothaigh seo i gcuid den timpeallacht aibitheacha, brón orm, aibitheach, neamh beo, agus nuair a thógann orgánaigh isteach iad bíonn siad sáithe, i móilín orgánach so bíonn siad isteach sa féar nó ar an talamh agus tógann an ainmhí é isteach agus bíonn sé sáithe i móilín an orgánaigh. Nuair a fhaigheann an orgánaigh bás, déantar na cothaigh seo a athchúrsáil chun iad a chur ar fáil do orgánaigh beo eile. agus tá ról an-tábhachtach ag na dianscaoilteoirí. Now, an cuimhin libh cad is dianscaoilteoirí ann? Is iad sin ár fungais agus ár baictéir. Baictéir agus fungais. So, má tá corp an coinín marbh, sa mhóinéar, ní fhanann sé ansin go deo, tosaíonn rudaí cosúil le baictéir agus fungais ag briseadh síos an chorp agus nuair atá siad ag briseadh síos an chorp, rachaidh na cothaigh ar ais isteach sa talamh. Briseann siad síos orgánaigh marbha agus scaoiltear na cothaigh ar ais san ithir nó san uisce. chun iad a chur ar fáil do phlandaí eile. An cuimhin libh, cad é an ainm ar rudaí a bhriseann síos rudaí marbha? An cuimhin libh, sap, sapraifít, an cuimhin libh é sin? So sapraifítí iad seo go léir. Now, an dhá cothaigh atá an-an-tábhachtach sa bhitheolas ná carbóin agus nítrigin. Agus beidh mé ag caint faoi conas gur féidir linn carbóin a chur ar ais san ithir agus conas gur féidir linn nítrigin a chur ar ais san ithir. So do dhá cheann de na cothaigh is tábhachtaí ná carbóin le C agus nítrigin N. Is féidir úsáid agus athchúrsáil carbóin agus nítrigin a scrúdú sa timthriall carbóin, the carbon cycle, agus sa timthriall nítrigin. So an timthriall carbóin, so just tabhair faoi deara tá I ansin, tuiseal ginideach, timthriall an charbóin nó timthriall carbóin, is dúil riachtanach, necessary, de rudaí beo é an carbóin. Nócha naoi faoin gcéad de rudaí ar an domhan lads.

lipidí déanta as CHO chomh maith. Agus an ceann atá fágtha ná protein, an bhfuil protein, absolutely, tá carbóin i protein, CHONs uaireanta cos tá nítrigin ansin chomh maith. So tá carbóin i carb, lipid agus protein. Malartaítear an carbóin idir rudaí beo agus an timpeallacht ina bhfuil siad. So déantar malartú ar an charbóin. An téamh, carbón agus an téamh domhanda, Probably ar eolas agaibh, tá tiúchan, concentration, an CO2 san atmaisféar ag ardú an t-am uilig, so ó 0.028, which is kind of an leibhéal nádúrtha a bhí againn, agus tá sé ag dul suas go dtí 0.036 dá bharr. Dá bharr. dóchán breoslaí iontaise agus dífhoraoisiú because cad a dhéanann crainn lads, tógann crainn CO2 isteach agus ligeann siad ocsaigin amach agus má táimid ag gearradh síos na crainn tá níos lú crainn chun fáil réidh leis an dé-ocsaíd carbóin so cé go bhfuil mé ag caint faoi an dúil carbóin faighimid an-chuid den charbóin sa domhan sáite sa móilín seo darb ainm CO2. Is gás í CO2, dé-ocsaíd carbóin, a ligeann radaíocht teasa na gréine isteach inár atmaisféar agus ní ligeann sé an teas a frithchaitheamh amach. So tá an Greenhouse Effect ar eolas agaibh, ceart go leor, cosúil le little greenhouse. An t-aon rud faoi dé-ocsaíd carbóin, is gás é atá timpeall ar an domhain agus ligeann sé do radaíocht na gréine isteach ach ní ligeann sé do radaíocht na gréine teacht amach so we call it the greenhouse gas effect. Tionchar ar an timpeallacht, má leanann muid ar aghaidh ag dó breoslaí iontaise agus ag cur amach níos mó dé-ocsaíd carbóin, beidh ardú leibhéal an t-uisce, brón orm, ardú leibhéal an uisce san fharraige, oighear ag leá agus uisce te ag méadú, beidh athrú ar an aimsir agus tá tionchar ag an ar an fíor dúile an fiadhúlra agus ar an talmhaíochta, so, natural, wildlife, agus ar an talmhaíochta, farming. So, má táimid ag iarraidh caint faoi an timthriall carbóin, de ghnáth caithfimid é seo a tharraingt amach. Mar chun just é sin a dhéanamh níos lú dúinn, ionas gur féidir linn é a fheiscint imithe anois. So, an timthriall carbóin, is timthriall é, it's a cycle. So tosaíonn mise i gcónaí thuas anseo. Dé-ocsaíd carbóin san aer, ceart go leor. Tá 0.04 de ghnáth san aer agus chomh maith leis sin tá sé tuaslagtha in uisce. So, cad a tharlaíonn don dé-ocsaíd carbóin seo just minding its own business, smaoinigh air má tá tú ag iarraidh móilín a tharraingt amach, is cuma liom. Bhuel, de ghnáth, tógtar é isteach le linn fótasintéis. Agus cé a thógann isteach é? Plandaí! Tógann plandaí isteach an CO2 i rith fótasintéis chun bia a dhéanamh, so an chéad port of call ná bia i bplandaí, ceart go leor? Déanann muid, cad a dhéanann siad? Déanann siad glucose. Anois, cad a tharlaíonn don phlanda? He's got two kind of rogha, either faigheann sé bás nó faigheann sé ite, ceart go leor? So an chéad rud ná. faigheann sé ite. We'll say faigheann sé ite agus an fancy focal do ite ná asamhlú, asamhlú. So, it's cosúil leis na leabhair sin and you pick your own adventure, ceart go leor? So, planda againn agus an ceann seo faigheann sé ite ó ainmhí, asamhlú. So anois, cad a dhéanann an CO2 nó an carbón? Bhí sé mar bhia do phlanda agus anois tá sé mar bhia don ainmhí. Anois, like, pick your own adventure, cad a tharlaíonn don ainmhí? Well, either faigheann sé bás nó faigheann seisean ite, ceart go leor? So, just rachann muid ar aghaidh agus deireann muid go n-úsáideann muid an carbón sin agus déanann muid cnámha. fiacla, sliogán, a shell, nó déantar aolchloch as, ceart go leor, so inár cnámh. So úsáideann an ainmhí seo an carbón, so we're ag leanúint an carbón, déantar carbón and then bhí sé isteach anseo agus anois tá sé isteach anseo. Féidir linn an carbón sin a úsáid le cnámh a dhéanamh, fiacla a dhéanamh, sliogán a dhéanamh, ceart go leor. Ach cad a tharlaíonn sna cnámha agus fiacla agus sliogán nuair atá an ainmhí tar éis bás a fháil?

Tagann an dé-ocsaíd charbóin amach ón cnámh, ón fiacla, ón sliogán agus tá sé ar ais san aer arís. So chuaigh an carbón ó dé-ocsaíd charbóin isteach i bia an phlanda, isteach go dtí bia an ainmhí, chruthaigh sé fíochán, cnámh, fiacla, fuair an ainmhí bás agus téann an carbón i bhfoirm dé-ocsaíd charbóin ar ais go dtí an ithir nó an atmaisféar. Now, an féidir linn dul ar ais go dtí an planda? So, an cuimhin libh dúirt muid go bhfuil dhá kind of rogha ag an phlanda, either faigheann sé ite nó faigheann sé bás. Now, dá mba rud é go bhfuil an féar ag fás agus ní itheann aon duine é, well, gheobhadh sé bás tar éis tamaill ar aon nós. So, faigheann sé bás agus déantar meath air, meath, it is degraded. tríd micro-orgánaigh. Agus cad a scaoileann micro-orgánaigh amach má tá little fungus agam? Cad a scaoileann siad amach? Scaoileann siad amach CO2. So tá siad ag briseadh síos an ainmhí marbh agus scaoileann siad amach CO2 tríd riospráid. Chomh maith leis sin tá an ainmhí ag déanamh riospráide, nach bhfuil siad? ag tógaint isteach ocsaigin agus ag ligint amach CO2. So, an CO2 go léir sin, rachaidh sé ar ais go dtí an aer. So anois, sin CO2 ag dul ar ais go dtí umar an aeir. Aon rud eile gur féidir tarlú? Bhuel, an planda, d'fhéadfadh sé bás a fháil, ach déantar meath neamhiomlán air, incomplete. Breakdown, agus b'in an áit ina bhfaigheann muid rudaí darb ainm breoslaí iontaise, that's how we get fossil fuels, agus nuair a dhóann muid na breoslaí iontais sin, cruthaíonn muid CO2, a théann ar ais go dtí an umar mór dé-ocsaíd charbóin. So an chéad rud a gcaithfidh muid a dhéanamh lads ná caithfimid an timthriall seo a chur de ghlanmheabhair, ceart go leor? So deireann sé linn cé chomh tábhachtach atá carbón, cá téann sé agus conas a théann sé ar ais go dtí an ithir, go dtí an aer nó go dtí an uisce, ionas go bhfanann méid an charbóin pretty much mar an gcéanna. so tá súil agam go ndéanann sé sin ciall daoibh. Cuirfidh mé, b'fhéidir, físeán eile ar an timthriall carbóin. Feicfidh sibh go bhfuil roinnt timthriall beagáinín difriúil má théann sibh ar YouTube, but i ndáiríre, it's an rud céanna atá sinn ag caint faoi, feicfidh sibh é seo. So, molaim daoibh agus beidh oraibhse an timthriall seo a chur de ghlanmheabhair. So, má dhéanann sibh póstaer mór agus crochann sibh in aice libh ar feadh cúpla seachtaine, beidh sibh in ann é a chur de ghlanmheabhair, so beidh mé ag caint libh níos luaithe, slán libh!